kana ɲinɛ ka cloche de notification activer o b'a to an mana video kura fɛn o fɛn labɔ i bɛna bɔ a kalama ne ka collaborateur cɛman ka fara musoman kan n b'aw waleɲuman dɔn aw kɛlen ka aw sen bɔ aw kɔnɔ kɔrɔ ka na n ka invitation jaabi bi ne nisɔndiyalenba de don kuma daminɛ na ne tun taara n ka kalan kɛ faransi n tilalen kɔfɛ n ka kalan na n tun bɛ se ka baara kɛ yen nɔ Rêve min tun bɛ n na n y'a laɲini ka na o réaliser n ka jamana kɔnɔna na n ko n ka jamanadenw mako bɛ baara la o kama n bɛ se ka n entreprise dayɛlɛ yan nɔ walasa ka mɔgɔ caman labɔ chômage la a wagati wari foyi de tun tɛ ne bolo hakilina dɔrɔn de tun bɛ ne na nka ala ka dɛmɛ nana ka fara n teri dama damaniw ka dɛmɛ kan ka fara aw ka danaya kan an sera ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ mun ɲɔgɔnna ka dɔgɔ gine yan Bi n b'aw waleɲuman dɔn n'aw ka danaya tun tɛ an tun tɛ se yan nɔ bi kuma lasurunya la n ye baara kɛ entreprise in kɔnɔna na fo ka taa se bi ma o la wagati sera ne fana ka walan sɛmɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ka d'a kan masa kelen tile tɛ diɲɛ laban denmisɛn ɲumanw bɛ yan nɔ hakilina ɲuman bɛ minnu na n'u bɛ se ka baarakɛyɔrɔ in lataga ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan denmisɛnnin hakiliman bɛ yan nɔ danaya mɔgɔ de don a tɔgɔ ye abudulayi kamara baarakɛyɔrɔ in bɛna di ale de ma abudulayi kabiri n'a ye baara daminɛ ani bi ni ɲɔgɔn cɛ n ma tig'a la hali tile kelen o de kama n bɛna sansi d'i ma ka baarakɛyɔrɔ in to i bolo n dalen b'i la i bɛ se k'a gérer o tɛmɛnen kɔfɛ abudulayi ka adjoint n'a tɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛna bila a nɔ na o ye ne yɛrɛ denmuso ye ayisatu ture ka kɛɲɛ ni aw fila ka dɔnniya ni aw ka courage n dalen b'aw la aw bɛna baarakɛyɔrɔ in latɛmɛ yɔrɔ la ne y'a dan yɔrɔ min na o hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu k'aw ye ala ka baara in ta fanga di aw ma ka aw kɔlɔsi a kɔnɔna na B'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw kɛlen k'aw ka ciw to yen nɔ ka na an ka wele jaabi foli ni waleɲuman dɔn kɔfɛ ne nisɔndiyalen don bi n'i ko ko n ka tasuma faga ni n daji m'a faga nunji b'a faga tiɲɛ yɛrɛ la nin ye responsabilité ba ye mun kalifala ne la mɔgɔ min bɛ se ka nin ɲɔgɔnna cɛba nɔnabila tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ko nɔgɔ ye a ye danaya min da n kan n kelen tɛ s'a kɔrɔ dɛ n b'a ɲini aw fɛ a ka n dɛmɛ baara in na n bɛ layidu ta bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan nɔ k'a fɔ n bɛna n seko bɛɛ lajɛlen kɛ nin cɛba in ye baarakɛyɔrɔ in dan yɔrɔ min na n k'a latɛmɛ o yɔrɔ la nka i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ cogoya min na o tɛ se ka kɛ aw ka dɛmɛ kɔ dɛ ekipu min filɛ nin ye an bolo ni bɛɛ lajɛlen y'a kɔnɔna jɛya ka baarakɛyɔrɔ in minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ n dalen b'a la an bɛna na se an ka laɲiniw ma misi ture n b'i wale ɲuman dɔn i ka ɲumanya la ka ɲɛsin jamana in ma o tɛmɛnen kɔfɛ baarakɛdenw fana bɛɛ lajɛlen ko k'u b'i wale ɲuman dɔn k'i y'u labɔ somazi la ka baara d'u ma k'i ye patɔrɔn ɲuman de ye k'i ye danaya mɔgɔ de ye u kile kelen i ma deli ka u ka sara bila eretari la janko k'a tigɛ o la i bɛ se ka baara bila i kun kɔrɔtalen wa i hakili sigi k'a fɔ i y'i ka baarakɛyɔrɔ to mɔgɔ ɲuman ka bolo kan I felisitasiyɔn terikɛ i ka nɔminasiyɔn ko la tiɲɛ yɛrɛ la i b'a mɛrite ka d'a kan baarakɛla de y'i ye kurazi b'i la wa i ye danaya mɔgɔ fana de ye a sika yɛrɛ tɛ n na k'a fɔ k'i bɛ anterepirizi in lataa ɲɛ nka o n'a ta bɛɛ n bɛ dugawu de k'i ye ala ka baara in ta fanga d'i ma Amiina ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ i ni ce kosɛbɛ mukutari tiɲɛ yɛrɛ la nin ye jɔyɔrɔba ye n tɛna na nkalon tigɛ ka misi ture ɲɔgɔnna ranplase o ye erɛsponsabiliteba de ye nka labɛnnen don baara in kama n dalen b'o la n bɛ ala wale ɲuman dɔn n kelen tɛna na baara in kɛ n furumuso bɛna na kɛ n kɛrɛfɛ Baara in ɲɛdɔn b'ale la ka fara a kan kurazi fana b'a la an bɛna na jɛ ka baara kɛ walasa ka baarakɛyɔrɔ in labonya tiɲɛ yɛrɛ la i ye sansiba de sɔrɔ i muso ka baara k'i kɛrɛfɛ nin kɛ cogoya la tantɔ kupluw kan ka ɲɔgɔn suteni domɛni bɛɛ lajɛlen na an tu ka n bɛ dugawu de k'aw ye ala ka ko in ɲɛ aw bolo i ni ce kosɛbɛ i ka ankurazeman na i kɔmi i ka nali ka ca yan nɔ a dɔw la aw bɛna na bɛn ni ɲɔgɔn ye don dɔ la o la ɲɔgɔn dɔn bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n kɔrɔtɔlen don k'a ye ɲɛ na o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ka d'a kan wagati bɛɛ i b'a tɔgɔ la kuma de la n b'a fɛ k'a dɔn nin ye muso kunbaba jumɛn de ye wagati bɛɛ n'i b'a tɔgɔ la kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la muso kunbaba de don baarakɛla de don kuraji b'a la wa a bɛ ɲɛdɔn baara in na a tɛ mɛn aw bɛna na ɲɔgɔn ye Baasi foyi t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ ne muso madina ka kow bɛ cogo di ɛsike a bɛ ka baara in ɲɛ dɔn wa kuma juguman tɛ n bolo n bɛ se ka min fɔ a kan o kɔntrɛri baarakɛla yɛrɛ yɛrɛ de don kuraji b'a la a nalen dɔgɔkun dama dama dɔrɔn a ye baara in faamuya teliya la ka tɛmɛ mɔgɔw kan a nana mɔgɔ minnu sɔrɔ yan nɔ ka fara a kan a bɛ mɔgɔ bonya n dalen b'a la an tɛna n'a ka si muwa sitazi kɔnɔ yɛrɛ an bɛna n'a ta baara la Nin mɛnni diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de i ni ce kosɛbɛ abudulayi ne yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ baara ka d'a ye ne tun sigilen tun tɛ n'a ye k'a fɔ a bɛ se ka baara in kɔntine nka ka nin kuma mɛn dirɛkitɛri yɛrɛ da tiɲɛ yɛrɛ la n hakili sigira yɛrɛ yɛrɛ de i hakili sigi i muso bɛ bolo ɲuman kɔnɔna na nka i fana ka kɔntine k'a sutini so i bɛ kuraji don a la o bɛ se ka kɛ sababuya ye ka baara in nege don a la kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma n bɛna n seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ankuraje i ni ce kosɛbɛ ne kanubaga o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ an ka baro kɛ abudulayi ka ko la n'a bɔra ɲɔgɔn kan baarakɛyɔrɔ la sisan sisan a ye kuma caman fɔ n ɲɛna i ka kow la a ko i ye baarakɛla de ye kuraji b'i la wa i bɛ baara faamuya teliya la ka fara a kan i bɛ mɔgɔ bonya tiɲɛ yɛrɛ la a ye n kun kɔrɔta n'i ye yɛrɛ yɛrɛ de ne tun b'a dɔn k'a fɔ baara in tun ka di i ye nka ka nin kuma nasuguya in mɛn i ka patɔrɔn da tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ mɔgɔ lanisɔndiya o la kɔntine tantɔ I ni ce kosɛbɛ ne kanubaga n y'a mɛn n bɛna kɔntine tantɔ i seko k'i ka baara ye ɲini ye n fana bɛna n seko bɛɛ lajɛlen kɛ yalasa n kana na i jigi latigɛ n ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen b'i ye mɛdina ne b'a dɔn k'a fɔ nin ye ko daminɛ dɔrɔn de ye tagalen ɲɛfɛ i bɛna jɔyɔrɔba de sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in na n y'a mɛn i ni ce kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ an ka baro kɛ ko dɔ kan i b'a kalama ne kɔrɔmuso mariyamu nin wagati in na gɛlɛyaba de b'a kan a bɔn mun de kɛra don a cɛ kɔrɔlen a ye kɔnɔ sɔrɔ min fɛ n'a y'a abandone o de filɛ nin ye ka segin ka na ayi i bɛ tulonkɛ de la n bɛ sɛbɛ de la dɛ a nana k'a bɛ mariyamu rekipere mariyamu ma sɔn min kɛ k'a b'a den ta ka taga n'a ye etazini o t'a bɛɛ yɛrɛ min ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan a ye pilɛnti de tigɛ hamidu kɔntoro la ko ka d'a kan o y'ale muso n'a den ta otaji la ayi i bɛ tulonkɛ de la san tan ni kɔ i ye muso min abandone sɔgɔmada fɛ kelen e bɛ na o nɔfɛ k'i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ foyi foyi ma kɛ ne yɛrɛ dabali de banna o mun yɛrɛ tɛ faamuya ka tila ka taga plɛnti tigɛ hamidu kɔntoro la hamidu min ye ale ka baara jugu responsabiliteya ta a banna dɛ san tan ni kɔ a ma mariyamu wele k'a ɲininkali kɛ yɛrɛ jango k'a fɔ a bɛ dɔrɔmɛ kelen mɔgɔ sɔgɔlen ci a ma a somɔgɔw fana tile kelen ma deli ka den ɲininkali kɛ bi k'ale nana o nɔfɛ ne kɔni bolo a kunkolo tɛ yen nɔ dɛ n'o tɛ mɔgɔ tɛ nin kɛ o nka kiritigɛla fɛn o fɛn bɛ yen k'a kunkolo b'a kan da la o tigilamɔgɔ tɛna den in d'a ma nɔgɔya la hamidu okipera nin den in na cogoya min na ka segin a ka kow la N dalen b'a la hali ni kiritigɛlaw ye den in di musa ma den in yɛrɛ b'a fɔ k'ale bɛ to hamidu de bolo ne fana b'o de jigiya dɛ musa yɛrɛ de tɛ den in sɔrɔli mɛrite hamidu sɛgɛnna den in ka ko la cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka to ale de bolo n dalen bɛ mariyamu na cogoya min na ani hamidu y'a dɛmɛ cogoya min na n dalen t'a la k'a fɔ a bɛ sɔn ka hamidu janfa ka tugu musa kɔ wa den in bɛna na t'u bolo ne dalen b'o de la I ka nin kumaɲɔgɔnya in ye n hakili lasigi i ni ce kosɛbɛ n kanubaga ne fa n dafiɲɛ n ye n ka baki sɔrɔ ne kɔntanna nin ko in na yɛrɛ de n denmuso n dalen tun b'a la k'a fɔ i bɛna baki in sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la i felisitasiyɔn I ni ce kosɛbɛ ne fa nka ɛsike i hakili b'a la i tun ye layidu minnu ta n ye wa i ko k'i bɛ kado kɛ n ye ani i bɛ n bila ka taa Canada. Ɔnhɔn n hakili b'a la kosɛbɛ ka d'a kan layidu bɛ i n'a fɔ juru de ne ka layidu b'a nɔ na wa n bɛna n'a bɔ a sira fɛ fɛn min ka di i ye i b'a fɔ n ɲɛna n b'a san ka di i ma wa n bɛna na demarisiw daminɛ kalan nata wɛrɛ i bɛ t'i ka kalan kɛ kanada O dun bɛ diya ne ye ne fa ne b'a fɛ ka taa n ka kalan kɛ Kanada. Kana na jɔrɔ o ko la yɛrɛ n denmuso, nin ye i ka ko dumanw daminɛtɔ la de. I ni ce kosɛbɛ ne fa. N b'a fɛ i k'a dɔn k'a fɔ kow mana na gɛlɛya cogo o cogo. Kuma fɛn o fɛn bɛ ka fɔ sisan, kan'olu jate yɛrɛ, i hakili sigi. Ne fa ye e de. Ne b'i fɛ kojugu, mɔgɔ si de tɛ se ka kɛ sababuya ye k'o ko tiɲɛ. ne fana b'i fɛ kojugu ka tɛmɛ i b'a la ka a jigiya cogoya min na wa n kun kɔrɔtalen don ka k'i fa ye o la taa i ka finiw falen i ka na an ka taga i ka baki fɛti kɛ kɛnɛ ma n'an tilala an bɛ taga magazɛn na i bɛ fɛn suwazi fɛn o fɛn de ka di i ye o dun bɛ diya ne ye i ni ce kosɛbɛ ne fa hɛn i yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ ka dɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de o la e de ye nin banki in direkiteri ye wagati bɛɛ ne cɛ b'i tɔgɔ la kuma na ale terikɛ ye dannayamɔgɔ de ye n bɛ n kali i ye ne tun t'a kalama k'a fɔ a muso ye e de ye ne tun y'a dɔn k'a fɔ e de tun y'a muso ye n tun bɛ kow kɛ cogoya wɛrɛ la ee ɲɛnamaya in siripirizi tɛ ban o. an k'o bɛɛ to yen nɔ ne bɛ yan nɔ baarako de la N nana ɛrɛtɛrɛ de la an bɛna na baarakɛyɔrɔ minɛnw dɔw san otorizasiyɔn yɛrɛ filɛ nin ye awɔ nin y'i cɛ ka siɲɛtiri yɛrɛ de ye n makɔnɔ miniti fila dɔrɔn n bɛna na wari labɔ k'a di i ma o tɛmɛnen kɔfɛ tiɲɛ fɔ n ɲɛna ɛsike i nisɔndiyalen don wa awɔ mukutari tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyalenba de don abudulayi ye mɔgɔ ɲuman de ye a bɛ n fɛ a bɛ n bonya o la nisɔndiyalenba de don a ka furu kɔnɔna na ne nisɔndiyara ni o ko ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la I ni ce kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ nin ko in ka to gundo la an mɔgɔ fila dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ fɛ n cɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko dɔ tun bɛ n ni i ni ɲɔgɔn cɛ n b'a jigiya k'a fɔ ne ni e fila bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la kana na jɔrɔ o ko la yɛrɛ n tɛna na foyi foyi fɔ a ɲɛna ne yɛrɛ tɛ fɛ teriya min bɛ ne ni abudulayi ni ɲɔgɔn cɛ o ka tiɲɛ i ni ce kosɛbɛ mɔgɔtara o de da ka di an bɛɛ la Aw y'aw abɔne o dɔrɔn de bɛ se ka kuraji don an na an ka baara la a ka di e mɔgɔ min ye walasa ka se ka nin wideyo tɔ sɔrɔ walima nin wideyo in n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw il suffit seulement i ka t'i abɔne an ka paziw sanfɛ tel que youtube walima facebook walima tiktok walima whatsapp wideyo kura bɛ bila don o don à partir de 17 heures aw k'an bɛn sigira wɛrɛ la